Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo, a thugann léargas ar chothú an Bhéarla mar theanga bhreise, le fócas ar thacú le hobair mhúinteoirí na naonán sóisearach agus na leanaí ag aistriú chuig oideachas bunscoile. Áirítear freisin sa tsraith iomlán Seimineár Gréasáin Tosaigh agus Seimineár Gréasáin do Thuismitheoirí agus d'Oideoirí Luathbhlianta. Cuireann na léargais seo san áireamh taighde, torthaí na gcigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, agus an chomhairle a chuireann cigirí ar fáil chun feabhas a chur chun cinn. Ar dtús, ní mór a thuiscint go mbeidh roinnt príomhfhoilseachán mar atá ar an scáileán mar mhúnla do chuid oibre sa Bhéarla mar theanga bhreise. In éineacht leis na foilseacháin seo, díríonn an seimineár gréasáin aird ar go leor bealaí praiticiúla ina gcothaíonn suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim Béarla mar theanga bhreise, agus an gcaoi is féidir na cineálacha cur chuige seo a leathnú sa seomra ranga bunscoile. Tugtar cuntas in Aistear ar an gcaoi arb é súgradh príomh-mheán na foghlama agus na forbartha do leanaí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, lena n-áirítear sealbhú agus forbairt a dteanga. Nuair a thosaíonn leanbh atá ag úsáid Béarla mar theanga bhreise i do scoil, b'fhéidir gur chaith an leanbh ó chúpla seachtain go dtí dhá bhliain i suíomh luathfhoghlama agus cúraim. B'fhéidir gur fhreastal an leanbh ar réamhscoil eile lasmuigh d'Éirinn agus nach raibh deis acu Béarla a úsáid ann. B'fhéidir go bhfuil cumas teoranta nó nach bhfuil aon chumas Béarla ag teaghlach an linbh. Nó b'fhéidir go bhfuil a dtuiscint ar Bhéarla idir réasúnta agus an-mhaith. Cibé scéal é ní hionann aistear foghlama teanga aon dá leanbh agus bíonn an tacaíocht ardcháilíochta is fearr leanbhlárnach. Nuair a thosaíonn leanbh ar scoil, teastaíonn ón leanbh a riachtanais cúraim a chur in iúl, cairde a dhéanamh agus foghlaim. D'fhéadfadh leanbh a bhfuil Béarla mar theanga bhreise aige a bheith faoi bhrú, áfach, toisc gur dúshlán dó é féin a chur in iúl trí theanga na scoile. Tagraítear do na dúshláin sa sliocht seo as Oideachas Idirchultúrtha sa Bhunscoil, Treoirlínte, agus leagtar béim ar an tábhacht a bhaineann le timpeallacht ghnaíúil, fháilteach agus dhearfach. Chun timpeallacht ghnaíúil, fháilteach agus dhearfach a chruthú, déanann oideoirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim an-iarracht a bheith eolach ar theaghlach an linbh, agus oiread aithne agus is féidir a chur ar an leanbh. Go minic, bíonn na céimeanna céanna á nglacadh ag scoileanna. Mar shampla, ar fhoirm rollaithe na scoile, a chuirtear ar fáil i dteanga baile na dtuismitheoirí, is féidir eolas a lorg faoi inniúlachtaí a linbh, rudaí a thaitníonn leo agus na spéiseanna atá á léiriú acu. Níos déanaí sa seimineár gréasáin seo, breathnófar ar an mbealach is éifeachtaí a úsáidtear an t-eolas seo chun tacú le sealbhú teanga an linbh tríd an súgradh. Má tá an leanbh ag aistriú ó shuíomh luathfhoghlama agus cúraim, beidh sé de rogha ag tuismitheoirí Mo Scéal a Linbh a roinnt leis an scoil. Cabhraíonn Mo Scéal le scéal foghlama agus forbartha an linbh sa suíomh a insint. Má léann an múinteoir é go cúramach, is féidir aithne cheart a chur ar an leanbh, ar a spéiseanna, ar rudaí a thaitníonn agus nach dtaitníonn leis. Tá sé faighte amach ag cigirí go n-úsáideann roinnt oideoirí luathbhlianta bogearraí aistriúcháin nó go n-iarrann siad cabhair ar thuismitheoir nó ar bhall den phobal a labhraíonn an teanga chéanna nó teanga chomhchosúil mar bhealaí chun tacú le heolas a roinnt le tuismitheoirí. Aistrítear pacáistí fáilte, polasaithe, nósanna imeachta nó teachtaireachtaí riachtanacha go teangacha éagsúla agus d'fhéadfadh córas aistriúcháin a bheith ar shuíomh gréasáin an tsuímh. Ina theannta sin, úsáidtear taispeántais amhairc, leabhair phictiúr agus grianghraif chun eolas tábhachtach a chur in iúl go héifeachtach do thuismitheoirí. Glacann go leor bunscoileanna céimeanna dá leithéid sin chun chumarsáid éifeachtach a dhéanamh le tuismitheoirí. Tá tacaí cruthaithe ag Oide atá ar fáil tríd an gcód QR seo ar an scáileán a scanadh. Sula dtosaíonn an leanbh ar scoil, cuidíonn cuairt ar an scoil an leanbh agus an tuismitheoir araon a chur ar a suaimhneas. Ar a gcaoithiúlacht, breathnaíonn siad ar an timpeallacht, a seomra ranga, an áit ina mbeidh siad ag súgradh ag am lóin, an áit a bhfuil na háiseanna leithris, an áit a mbeidh siad ag crochadh a gcótaí, ag suí agus ag súgradh. Cabhraíonn tuismitheoirí leo gnásanna na scoile a thuiscint agus iad ag caint leo ina dteanga baile. B'fhéidir go bhfeicfidh an leanbh roinnt bréagán agus leabhar suimiúil, a mbeidh siad ag tnúth le hiad a fheiceáil arís. Thar aon ní eile, buaileann siad leis an múinteoir a bheidh acu agus foghlaimíonn siad ainm an mhúinteora agus cloiseann siad, Fáilte romhat! cairdiúil. I suíomhanna ardchaighdeáin, tugann cigirí faoi deara go n-iarrann oideoirí go measúil ar an leanbh, ar na tuismitheoirí nó ar aistritheoir, conas a fhuaimnítear ainm an linbh, agus tugann an t-oideoir an-aird má cheartaíonn an leanbh an fuaimniú. Tarlaíonn an rud céanna i go leor bunscoileanna. Is iarracht cómhalartach é teanga nua a fhoghlaim. Bíonn daoine fásta agus leanaí ag foghlaim le chéile. Déanann suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim ardcháilíochta iarracht ar bhealach íogair agus iad tuisceanach ar eispéiris an linbh go dtí seo, cúlra cultúrtha gach leanbh a léiriú trí íomhánna, déantáin, ábhair shúgartha agus leabhair nó téacsanna i dteangacha éagsúla i dtimpeallacht an tsuímh. Ar an gcaoi chéanna go minic bíonn na hábhair nó íomhánna seo ar taispeáint sa seomra ranga bunscoile. Pléann na daoine fásta agus na leanaí na suíomhanna, daoine, gnáthrudaí agus traidisiúin chultúrtha a bhfuil eolas maith acu orthu. Bíonn léarscáil aois-oiriúnach úsáideach freisin. B'fhéidir go dtiocfaidh an leanbh ar chathair ó na dtagann a theaghlach nó go dtaispeánfaidh an leanbh sliabhraon cáiliúil duit. Cuirtear déantáin teaghlaigh, bréagáin, fíorearraí agus leabhair scéalta ó thír dhúchais an linbh le réimse spéise an tseomra ranga. Aimsíonn múinteoirí íomhánna nó acmhainní ó theaghlach an linbh nuair is féidir. Dearbhaíonn na cineálacha cur chuige an leanbh agus mothaíonn sé, 'Tá mo chultúr saibhir agus suimiúil, agus is maith liom a bheith ag insint do mo chairde nua faoin áit ónar tháinig mé. Tá tuilleadh tacaíochta ar fáil ar shuíomh gréasáin na máthairtheanga. www.mothertongues.ie Mar aon leis na chéad céimeanna seo, foghlaimíonn oideoirí roinnt frásaí nó eochairfhocail i dteanga baile an linbh, go háirithe an focal don seomra folctha nó don leithreas agus conas is féidir leis an leanbh tart nó ocras, teas, fuacht, brón, a chur in iúl. Úsáideann oideoirí leideanna pictiúr. Más gá do leanbh dul go dtí an seomra folctha, is féidir leis pictiúr den seomra folctha a thaispeáint don duine fásta agus deir an duine fásta an frása cuí. Le himeacht ama, foghlaimeoidh an leanbh conas an frása 'Caithfidh mé an seomra folctha a úsáid' a rá. Is féidir an rud céanna a dhéanamh i rang na naíonán sóisearach. Ar bhonn laethúil i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim agus ar scoil cloiseann na leanaí go leor frásaí a bhaineann leis an ngnáthamh laethúil. Tá roinnt de na frásaí seo le feiceáil ar an scáileán. Má bhíonn níos mó ná duine fásta amháin ag idirghníomhú leis an leanbh, cuidíonn sé go mór na frásaí a úsáid go comhsheasmhach agus le himeacht ama úsáidfidh an leanbh na frásaí go cruinn. I suíomhanna ardchaighdeáin, léirítear ardmheas ar theanga baile an linbh. Cuirtear na leanaí agus na tuismitheoirí ar a suaimhneas gur féidir leo cumarsáid a dhéanamh ina rogha teanga agus gur féidir leo leanúint ar aghaidh ag labhairt sa teanga baile sa bhaile agus sa suíomh. Is é an fáth atá leis seo ná go bhfuil an teanga baile mar bhunchloch d'fhorbairt agus d'fhoghlaim teanga níos déanaí. Trí theangacha éagsúla a fhoghlaim agus a chloisteáil, cothaítear an leanbh go sóisialta agus go mothúchánach. Feabhsaítear a scileanna gabhchumais, is é sin, an cumas teanga a thuiscint, agus cuirtear freisin lena scileanna ginchumais, is é sin, an cumas an teanga a labhairt. Bíonn neart deiseanna ag leanaí a mbíonn soláthar luathfhoghlama agus cúram ar ardchaighdeán á fháil acu, plé a dhéanamh agus páirt a ghlacadh in idirghníomhaíochtaí ard-oird. Tugann cigirí faoi deara go bhféadfadh na deiseanna seo tarlúint agus iad ag gabháil do shaormharcáil agus d'ealaín phróiseas-dhírithe mar shampla. Cuireann scéalaíocht, rainn agus amhráin a úsáideann na hoideoirí ar chumas an linbh a bhfuil Béarla mar theanga bhreise aige na frásaí céanna a úsáid agus a chleachtadh go n-athfhriotalach arís agus arís eile agus a gcuid muiníne ag méadú agus éiríonn leo máistreacht a bhaint amach agus iad ag aithris go líofa. De réir a chéile tosóidh siad ag baint úsáide as cuid den teanga agus as frásaí ó na scéalta, na rannta agus na hamhráin ina n-idirghníomhaíochtaí laethúla. Tá an cleachtadh seo chomh tábhachtach céanna chun tacú le sealbhú an Bhéarla i seomra ranga na naíonán sóisearach. I suíomhanna ardchaighdeáin breathnaítear ar an súgradh mar mheán lárnach trína dtacaítear le sealbhú agus forbairt teanga. Ar an gcaoi chéanna i mbunscoileanna, cuireann creatchuraclam na bunscoile gafacht agus rannpháirtíocht chun cinn, trí oideolaíocht shúgartha leanaí mheallaithe. Spreagann múinteoirí leanaí chun cumarsáid a dhéanamh go bríomhar, ag úsáid focail agus teanga nua, saor ó chur chuige foghlama atá ró-fhoirmiúil. Is ardán iontach d'fhorbairt teanga iad cásanna súgartha a éascaítear i suíomhanna agus scoileanna. Ní bhíonn na cásanna ag brath ar theanga ar leith ach bíonn saibhreas teanga iontu. Ar dtús úsáideann an leanbh a theanga baile agus ansin agus é ag súgradh cloiseann sé agus foghlaimíonn sé Béarla. Nuair a mhéadaíonn a muinín, úsáideann an leanbh roinnt Béarla chun cumarsáid a dhéanamh lena phiaraí. Má bhíonn an cás bunaithe ar spéiseanna an linbh, coinnítear aird an linbh agus éisteann sé, bíonn sé gafa agus foghlaimíonn sé ar bhealach níos éifeachtaí. Tá treoir bhreise maidir le súgradh sochdhrámatúil a úsáid chun tacú le forbairt teanga ó bhéal ar fáil in Uirlisí Úsáide Teanga na Bunscoile. Úsáideann go leor suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim cur chuige príomhdhuine ina sanntar príomhoideoir do gach leanbh. Bíonn an príomhdhuine freagrach go príomhá as dlúthchaidreamh a chruthú leis an leanbh agus le teaghlach an linbh. Cruthaíonn an caidreamh slán seo an spás sábháilte is fearr don oideoir chun tacú le sealbhú teanga a phríomhghrúpa leanaí. Ar an gcaoi chéanna, sa bhunscoil, is féidir leis na leanaí agus le duine fásta aireach oibriú le chéile agus cruthaíonn an tsamhail tacaíochta inranga an bonn is fearr don chur chuige seo. Bíonn níos mó i gceist le ról an duine fásta ná an cás súgartha a eagrú agus na hábhair a chur ar fáil, bíonn an duine fásta ina pháirtí gníomhach sa chás súgartha. Le linn am súgartha, seachnaítear gníomhaíochtaí ar leith, ar nós scileanna léitheoireachta a thástáil nó obair bhaile a cheartú. Nuair a bhíonn oideoirí agus múinteoirí gafa le leanaí, is é an rud is tábhachtaí ná cáilíocht na n-idirghníomhaíochtaí. In áit grúpa faoi leith leanaí a chruthú, déanann an duine fásta na leanaí a bhreathnú agus a leanúint chuig a rogha gníomhaíochtaí súgartha, Agus ansin bíonn an duine fásta gafa go cuspóireach agus d'aon ghnó leis na leanaí mar fhíorchomhpháirtí súgartha. Labhraíonn an duine fásta go nádúrtha, go leanúnach, go cruinn agus go líofa, ag úsáid abairtí iomlána atá cruinn ó thaobh na gramadaí de. An rud is tábhachtaí fós, fanann an duine fásta leis na leanaí a mhéid is féidir. Anois breathnóimid ar chás súgartha ag tráidire gainimh. Tá na leanaí anseo ag baint taitneamh as gaineamh a úsáid agus tá suim acu i ndineasáir. Tá na daoine fásta agus na leanaí ag comhrá agus ag súgradh. Tá Béarla líofa ag roinnt leanaí agus tá roinnt leanaí ag foghlaim Béarla. Sa sampla seo déanann na leanaí roinnt botún agus léiríonn an duine fásta an fhuaimniú agus an gramadach ceart agus iad páirteach san idirghníomhaíocht. I dtimpeallacht ardchaighdeán, leathnaítear foghlaim na leanaí trí idirghníomhaíochtaí oscailte, mar shampla, Breathnaímís ar an leabhar seo le féachaint cad a d'fhéadfadh an dineasár a ithe. An cuimhin leat ár n-amhrán dineasáir? Ar mhaith leat grianghraf den dineasár a ghlacadh chun é a thaispeáint do Mhamaí agus do Dhaidí? B'fhéidir gur mhaith leat pictiúr a tharraingt den Rí agus den Bhanríon, tá go leor dathanna againn, dearg, glas, corcra, buí, gorm. Déanann na daoine fásta foclóir nua a phleanáil ionas gur féidir leis an leanbh é a chloisteáil agus é a úsáid ina dhiaidh sin, mar a shampla, ainmfhocail, briathra, aidiachtaí, dobhriathra, frásaí, dathanna agus uimhreacha. Bíonn na cásanna súgartha is éifeachtaí bunaithe ar spéis na leanaí. Dá bhrí sin, mar shampla, má tá suim ag na leanaí i gcarranna, bainfidh siad tairbhe as limistéar ina bhfuil carranna bréagán, rian rásaíochta, bratach seiceála agus rampa, comharthaí tosaithe agus stad, irisí, bileoga agus bróisiúir gluaisteán. Tá tuilleadh eolais maidir le Foghlaim Trí Súgradh ar fáil sa tsraith Léargais dar teideal Ag Foghlaim Trí Shúgradh a Thionscnaíonn an Leanbh faoi Stiúir an Linbh. Táimid tagtha anois go deireadh an tseimineáir ghréasáin seo. Go raibh maith agat as éisteacht. Má tá ceisteanna nó tuairimí agat, seol ríomhphost chugainn ag insights fostríoc info ag education.gov.ie. Tá tuilleadh faisnéise agus acmhainní a d'fhéadfadh a bheith cabhrach duit ar fáil ar an liosta seo.